OMS n'o ye organisation mondiale de la santé o y'a yira k'a fɔ san o san a ka ca ni mɔgɔ ba kɛmɛ duuru ye minnu ni bɛ to sumaya la mɔgɔ miliyɔn kɛmɛ fila ani mugan ni kɔnɔntɔn sumaya banakisɛ bɛ y'olu joli la san o san mɛ mun de bɛ na n'o ye n'i y'a caman jateminɛ k'a lajɛ a bɛ sɔrɔ adamadenw de fɛ ka d'a kan ni adamadenw kɛwale falenna sumaya bɛ se ka tunu ka bɔ hali diɲɛ kɔnɔ nin y'a san tan ni duuru de ye sumaya ma ne minɛ mun de y'a to sumaya ma ne minɛ walasa i ka se k'o dɔn i k'i jija ka video lajɛ f'a laban na ka d'a kan laban na n bɛna gindo bɛɛ lajɛlen fɔ i ye n bɛna kuma sumaya kan taamasiyɛn minnu b'a la kɔlɔlɔ minnu b'a la ani e bɛ se ka mun kɛ walasa k'i kisi sumaya banakisɛ ma an ka daminɛ to lajɛli la fo ka taa fo a banna

n'o y'an ka kɛnɛya ko ye yan n tɛ kuma foyi kan bana kɔ n bɛ kuma bana kan bana tamasiyɛnw bana kɔlɔlɔ ani fɛn o fɛn n'o bɛ se ka sababu ye ka bana jugu lase i ma kalo o kalo sibiri fɔlɔ n bɛ spécialiste dɔ wele n'o bɛ jɛn ka kuma bana dɔ kan walasa i bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ kɛnɛya ko la o ta bannen fana sibiri o sibiri vingt et une heures wagati n bɛ direct kɛ n ka chaîne youtube kan walasa i bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ cogo min na ni ɲininkali b'i fɛ ou bien ni kuma b'i bolo ka fɔ ye vingt et une heures wagati an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n ka chaîne youtube kan walasa i bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ ka d'a kan kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ dɔnni kɔ dɔnni fana o tɛ sɔrɔ dɔnni tigilamɔgɔw kɔ ne tɔgɔ ye docteur ousmane yaya touré ne bɛ baara kɛ mali dɔgɔtɔrɔsoba sabanan na n'o ye hôpital gabriel touré komi n y'a fɔ a ye cogo min na depuis video daminɛ na N ko sumaya ye bana ye bana kɔrɔba don bana min n'a daminɛna a mɛnna a bɛ san janba bɔ a bɛ diɲɛ kɔnɔ sumaya yɛrɛ a yɛrɛ bɔra min sumaya sɔrɔla tubabu jamanaw de kan fɔlɔ n'o ye europe ye ka bɔ yen nɔ ka taga ameriki n'o bɛ wele états-unis ka bɔ yen nɔ ka sɔrɔ ka na farafinna commerce triangulaire senfɛ a kɛra san ba kelen ani kɛmɛ naani sɔnni nabila isa ka na k'a ta wagati kan fo sisan na sumaya bɛ dugukolo in sanfɛ médecin militaire dɔ bɛ yen nɔ ni français don n'a bɛ fɔ alphonse a tɔgɔ ye alphonse laveran algérie o y'a ye k'a fɔ sumaya banakisɛ o bɛ sɔrɔ min fɛ n'o ye falciparum ye plasmodium falciparum o kɛra san ba kelen ani kɛmɛ seegin ani bi seegin o kɔfɛ ɲininikɛla britannique dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ronald ross o fana ye k'a fɔ ko sumaya banakisɛ k'a tɛ sɔrɔ foyi fɛ ni sosomuso tɛ o kɔfɛ san ba kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi duuru ni duuru oms n'o ye organisation mondiale de la santé ye o y'a laɲini ka sumaya kɛlɛ ka bɔ diɲɛ dugukolo bɛɛ lajɛlen sanfɛ fo sisan organisation mondiale de la santé n'o ye oms ye u b'o ko in na hali sisan mɛ o n'a ta bɛɛ sumaya bɛ ka mɔgɔw faga don o don komi n y'a fɔ aw ye video daminɛ na cogo min na sumaya bɛ mɔgɔ ba kɛmɛ duuru de faga a bɛ caya n'o ye kuma dɔw la a b'o de faga san o san o ta bannen sumaya a banakisɛ bɛ ye mɔgɔ miliyɔn fila ani mugan ni kɔnɔntɔn de la san o san san dɔw a bɛ caya ka tɛmɛ o kan san dɔw fana a bɛ se ka dɔgɔya ka tɛmɛ o kan mɛ a bɛ taa o la ka caya n'i t'a kalama fana k'a fɔ sumaya tɛ bana ɲuman ye halisa sumaya bɛ miniti o miniti ko bɛ tɛmɛ dugukolo in sanfɛ denmisɛnnin fitinin dɔ min si tɛ san duuru bɔ sumaya bɛ k'o sata ye n'i ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ sumaya tɛ bana ye mɔgɔ kan ka tulonkɛ bana min na Nin video in na n bɛna sumaya yɛrɛ ɲɛfɔ i ye sumaya yɛrɛ min ye a bɛ sɔrɔ cogo di taamasiyɛn jumɛnw de b'a la kɔlɔlɔ jumɛnw de b'a la n'a ma furakɛ joona e bɛ se ka mun de kɛ walasa k'i kisi sumaya bana ma mɛ sɔnni k'a daminɛ n'a sɔrɔ nin y'i siɲɛ fɔlɔ ye ka n ka video lajɛ i b'i abonné i bɛ cloche de notification ta walasa ni n ye video kura kɛ wagati o wagati e ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye mɔgɔ fɔlɔ min b'a lajɛ i bɛ j'aime ta walasa ka n encourager n ka baara la i bɛ se ka commentaire to yen nɔ ni hakilina b'i fɛ ou bien ni ɲininkali b'i bolo k'a fɔ n ye n b'i jaabi fana sumaya yɛrɛ ye mun de ye sumaya ye bana ye min bɛ sɔrɔ banakisɛ fɛ n'an b'a banakisɛ wele parasitiw o parasiti in ani parasiti caman fana tɛ kelen ye ka d'a kan parasiti min don a bɛ wele plasmodium o plasmodium fana suguya kelen tɛ a suguya bɛ fo suguya duuru suguya naani o bɛ sɔrɔ adamaden na o tɛ sɔrɔ foyi wɛrɛ la n'adamaden tɛ kelen bɛ yen o bɛ sɔrɔ adamaden na a bɛ sɔrɔ singe fana na o plasmodium ma fɔlɔfɔlɔ ye min ye n'o de ka jugu n'a bɛɛ ye n'o de bɛ mɔgɔ faga n'o de ka ko ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye fana n'ale furakɛli fana ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o ye plasmodium falciparum ye plasmodium vivax bɛ yen nɔ plasmodium ovale plasmodium malariae olu naani olu de bɛ sɔrɔ adamaden na duurunan o plasmodium knowlesi ye ale bɛ sɔrɔ adamaden na a bɛ se ka sɔrɔ singe fana i k'a dɔn fana k'a fɔ ko sumaya tɛ bana ye min b'an dɔrɔn fɛ yan nɔ farafinna ou bien mali dɔrɔn na sumaya bɛ diɲɛ dugukolo caman na a bɛ farafinna a bɛ erɔpu a bɛ ameriki mɛ min ta ka ca kosɛbɛ a kɛlen ka datigi kɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ o ye farafinna ye n'o y'an fɛ yan a kun ka ca kosɛbɛ mɛ n bɛna don kumaw la k'o ɲɛfɔ ka d'a kan n'i ye sumaya banakisɛ ta k'a lajɛ ani sumaya yɛrɛ a bɛ fagali min kɛ diɲɛ kɔnɔ n'i y'o ta k'a lajɛ bi kɔnɔntɔn kɛmɛ kɛmɛ sara la o bɛ sɔrɔ farafinna o b'a yira k'a fɔ anw de bɛ bɛɛ ɲɛ sumaya ko la a fana a mɔgɔ fagataw ka ca anw de fɛ yan ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o bɔlen kɔfɛ komi n y'a fɔ a ye cogo min na sumaya a bɛ sɔrɔ banakisɛ min fɛ o banakisɛ in yɛrɛ soso bɛɛ fana tɛ a di adamaden ma soso cɛ bɛ yen soso muso bɛ yen mɛ sosomuso dɔrɔn de bɛ se k'a di adamaden ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an b'a wele anofɛli kɛrɛnkɛrɛnnenya la soso musoman n'an b'a wele anofɛli femɛli sosomusow caman bɛ se k'a bila adamaden na mɛ sosomuso min ka bilata ka ca kosɛbɛ n'o de ka teli sumaya bilali fɛ adamaden na o bɛ wele anofɛli ganbiye n'i ye soso kɛtɔ k'a bila adamaden fana na i b'a sɔrɔ a y'a ta adamaden wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ de la ka n'a bila mɔgɔ wɛrɛ la a tɛ mɔgɔ min na hali ni soso y'i kin ka sɔrɔ a banakisɛ in tɛ soso la a tɛ foyi k'i la o n'a ta o ta sumaya a faamuyalen tɛ an fɛ yan nɔ kosɛbɛ farafinna mali fana na nɔ fana i b'a ye k'a fɔ a faamuyalen tɛ halisa a fɔra telew la a fɔra yɔrɔ caman k'a fɔ ko sumaya tɛ sɔrɔ foyi fɛ ni soso tɛ A o fana sosomuso u b'a fɔ ne bɔra k'a fɔ cogo min na mɛ hali bi n'i ye dɔw ɲininka u b'a fɔ ni sumaya bɛ mɔgɔ la mɔgɔ dɔ bɛ se k'a yɛlɛma a mɔgɔninfin ɲɔgɔn wɛrɛ fɛ o tɛ se ka kɛ walima u b'a fɔ ko n'i ye mangoro dun kojugu ubiyɛn n'i ye tulu dun kojugu ubiyɛn n'a sɔrɔ fɛn timan n'i bɛ to k'o dun kuma bɛɛ ubiyɛn n'i ye sukoro dun kuma bɛɛ ko sumaya bɛ se k'i minɛ ubiyɛn n'i bɛ to k'i ko ji suma la kuma bɛɛ fana ko sumaya bɛ se k'i minɛ n b'a mɛn mɔgɔw da ka caya kosɛbɛ hali n ka lajɛliw senfɛ mɔgɔ caman b'a fɔ n ye o cogoya de la o bɛɛ ye ka sɔrɔ mɔgɔw m'a dɔn de u m'a dɔn bana sugu min don sinɔn n'u y'a dɔn k'a fɔ bana sugu min don a b'a to u tɛna miiri ninnu bɛɛ lajɛlen na u bɛn'u miiri fɛn kelen bɛ se ka s'u ma u b'u kɔlɔsi o la walasa i ka se k'a faamuya sumaya yɛrɛ min ye n bɛna sikili n'o ye physiopathologie ye n bɛna sikili n bɛna ɲɛfɔ ye sisan a bɛ daminɛ cogo min na adamaden fɛ yen fo ka taa ban ani a bɛ daminɛ soso yɛrɛ la cogo min na fo ka taa ban sikili de filɛ nin ye adamaden fɛ yen nɔ i b'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na soso mana adamaden kin farisogo yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ kɛ cogoya kelen de la i b'i jija ka sikili lajɛ fo ka taa fɔ a banna i bɛn'a faamuya fɛn o fɛn bɛ k'i farisogo kɔnɔna na fo ka taa fɔ bana yɛrɛ nana e kɛlɛli daminɛ wagati min na n bɛ n'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ i ye sigili in kɔnɔna na walasa sumaya k'i minɛ o tɛ se ka kɛ cogo si la fo sosomuso dɔ k'i kin bana bɛ sosomuso min na n'o y'i kin a bɛna bana dɔ de bila i farisogo la n'o bɛ taa joli sira fɛ n'an b'o wele sporozoïte sporozoïte banakisɛ don min ka bon a ka jan dɔɔni n'i y'a lajɛ microscope électronique la o sporozoïte a b'a ɲini ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min na a bɛ se ka caya fana ka fanga sɔrɔ o yɔrɔ in o ye biyɛn ye a b'a ɲini ka taa biyɛn na komi an bɛ biyɛn na cogo min na mɛ n'a taara biyɛn na a bɛ yɔrɔ ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kan ka taa yɔrɔ min na n'o ye cellule hépatique ye n'a nana cellule hépatique la a bɛ bayɛlɛma ka kɛ schizonte ye n'an b'a wele schizonte hépatique o schizonte hépatique in fana bɛ caya ka fanga sɔrɔ o bɛɛ bɛ kɛ tile wolonfila kɔnɔna na fo ka taa fɔ tile wolonfila in fana dafara banabaatɔ tɛ foyi dɔn a yɛrɛ la a t'a dɔn bana b'a la a t'a dɔn foyi i b'a sɔrɔ a tɛ foyi yɛrɛ dɔn a farisogo la k'a fɔ ko fɛn bɛ k'a tɔɔrɔ mɛ ni tile wolonfila dafara schizonte ninnu olu bɛna ci ka yɛrɛkɛ joli sira fɛ n'an b'o wele mérozoïte mérozoïte ninnu tɛ dan o dɔrɔn ma olu fana olu b'a ɲini ka taga globule rouge la olu bɛ na globule rouge la min kama walasa olu fana bɛ se ka fanga sɔrɔ ka adamaden kɛlɛ cogo min na n'u nana globule rouge la olu bɛ bayɛlɛma ka kɛ trophozoïte ye trophozoïte o bɔra trophe de la trophe ye gɛrɛki kan ye n'a kɔrɔ ye ka bonya ka caya o trophozoïte ale fana bɛ bayɛlɛma ka na kɛ schizonte ye schizonte in fana ale bɛ bayɛlɛma kunɲɔgɔn fila ou bien kunɲɔgɔn saba kɔfɛ ka kɛ mérozoïte ye o fana bɛ ci ka yɛrɛkɛ joli siraw fɛ o wagati de banabaatɔ bɛn'a dɔn k'a fɔ bana bɛ ale la nɛnɛw b'a minɛ fariw bɛ se ka kalaya n'o kɛra o mérozoïte o dɔw fana bɛ na globule rouge la tuguni olu b'a ɲini ka na globule rouge la walasa o fana bɛ se ka fanga sɔrɔ ka caya cogo min na ka na kɛ trophozoïte ye ka na kɛ schizonte ye i b'a fɔ n fɔlɔla k'a fɔ cogo min na olu de bɛ to adamaden farisogo la walasa sumaya banakisɛ bɛ se ka to cogo min na i farisogo la banabaatɔ farisogo la ka tiɲɛni kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na nka dɔw bɛ yen nɔ olu t'a ɲini ka to adamaden farisogo la olu bɛ a ɲini ka banakisɛ wɛrɛ de labɛn tuguni ni o trophozoïte bɛ bayɛlɛma ka kɛ gamétocyte ye o gamétocyte o bɛ kɛ cɛman ani musoman ye n'an b'a wele gamétocyte femelle ani mamelle o gamétocyte cɛman ni musoman ye olu fana bɛ to adamaden farisogo la ka soso wɛrɛ ka kinni makɔnɔ o la ni soso wɛrɛ nana e kin banakisɛ in fana n'o ye gamétocyte ye o bɛ bɔ e farisogo la ka taga soso in na soso in fana ale bɛ to o cogoya la ni banakisɛ in ye n bɛna o ɲɛfɔ i ye sisan nka sɔnni k'o f'i ye i k'a dɔn k'a fɔ ko n bɔra ka fɛn o fɛn f'i ye sisan nɔ o bɛ wele ko cycle asexué n'o bɛ kɛ adamaden dɔrɔn de fɛ yen nɔ ni soso ye adamaden kin a bɛ fɛn fɛn k'i farisogo la n bɔra k'o de fɔ ye sisan nɔ o cycle asexué in a bɛ kɛ cogoya fila de la n'o ye phase fila ye n b'a ɲɛfɔ ye bakuruba fɔ la walasa e bɛ se k'a faamuya cogo min na ni soso ye adamaden kin tiɲɛni fɔlɔfɔlɔ min n'o bɛ daminɛ yɔrɔ min na n'o ye phase fɔlɔ ye o bɛ kɛ biɲɛ kɔnɔna na n'an b'a fɔ phase hépatique a filanan o bɛ kɛ joli kɔnɔna na n'an b'a wele phase érythrocytaire ninnu fɛn fɛn ni bɔra k'o f'i ye sisan nɔ o bɛ kɛ adamaden dɔrɔn de fɛ yen nɔ nka n bɛna soso yɛrɛ ta n bɛn'o fana ɲɛf'i ye walasa i bɛ se k'a faamuya cogo min na komi n y'a fɔ i ye sisan nɔ n ko soso ni ale nana sigi farisogo la gamétocyte cɛman ye ani gamétocyte musoman ye o min bɛ na soso muso la o bɛ to yen nɔ fo kunɲɔgɔn fila kunɲɔgɔn fila in kɔnɔna na fɛn caman de bɛ kɛ walasa banakisɛ in o bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na ka na kɛ bana ye n'o ye sporozoïte ye o ka se k'i sɔrɔ cogo min na ka sumaya bila e la komi ɲɛ b'a la soso ka cycle la cogo min na n'o ye cycle sexué ye soso ka cycle la gamétocyte fila in an b'olu wele ni a nana soso kɔnɔ waati min na macrogamétocyte ani microgamétocyte olu fila olu bɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a fɔ ka furu ɲɔgɔn ma olu mana fara ɲɔgɔn olu bayɛlɛma ka kɛ zygote ye o zygote o fana bɛ bayɛlɛma ka kɛ ookinète ookinète in o bɛɛ bɛ kɛ soso muso kɔnɔna na n'a kɛra ookinète ye o bɛ barrière dɔ de traverser ka taa fɔ kɔnɔna na halisa ni ookinète in o fana bɛna bayɛlɛma ka kɛ oocyte oocyte in bɛ bonya ka caya fo ka fanga sɔrɔ kunɲɔgɔn fila in kɔnɔna na oocyte in ale fana bɛna ci ka yɛrɛkɛ sosomuso kɔnɔna na yen nɔ ka na kɛ banakisɛ yɛrɛ ye n'an b'o o fana wele sporozoïte o sporozoïte ale bɛ taa da glande salivaire la ale bɛ taa i daga sigi yen nɔ fo ka taa fɔ sosomuso o ye mɔgɔ sɔrɔ adamaden dɔ sɔrɔ k'a kin wagati min na ni a ye adamaden fɛn fɛn sɔrɔ k'a kin o wagati la a bɛ se ka sumaya bila i la o wagati in kɔnɔna na i b'a fɔ i ɲɛ b'a la ja la cogo min na o ye soso ka yɔrɔ bannen ye donc sosomuso in n'a ye adamaden kin i b'a fɔ n bɔra ka min fana f'i ye sisan nɔ o kelen de fana bɛ kɛ tuguni fo ka t'a fɔ sumaya y'i minɛ wagati min komi n y'a fɔ cogo min na sigili kɔnɔna na n ko ni sumaya banakisɛ n'a sera joli ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka taamasiyɛn dɔw lase i ma o dɔ ye mun ye nɛnɛ bɛ se ka kari i la kunkolo bɛ se k'i dimi fɔnɔ nege bɛ se ka da i la i bɛ se ka fɔnɔ fana kɔnɔ bɛ se ka boli n'i ye ninnu tamasiyɛnw y'i la i kan ka siga i yɛrɛ la k'a fɔ a bɔlen b'a fɛ kosɛbɛ k'a fɔ sumaya b'i la o la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka lajɛ ka jolitaw kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ o de b'i la n'i ye nin tamasiyɛn kelen kelen y'i la o kɔrɔ b'a yira k'e ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka d'a kan n'i ma taa dɔgɔtɔrɔso la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ caman lana e ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na o dɔ ye mun ye a bɛ se k'i yɛrɛ fanga dɔgɔya a bɛ se k'i jeli dɔgɔya a bɛ se k'i sukaro dɔgɔya a bɛ se ka jaune n'an b'a fɔ o nɛrɛ a bɛ se ka bɔ i ɲɛ sanfɛ o b'a yira k'a fɔ a bɛ ka dadigi kɛ i biɲɛ fana na n'i ma furakɛ fana a bɛ se ka kɛ sababuya yɛrɛ fana ka e bɔ i hakili kan olu caman a laban ye saya ye walasa nin kɔlɔlɔw kana n'i sɔrɔ depi a daminɛ n ye taamasiyɛn minnu fɔ n'i y'olu dɔ kelen kelen y'i la i ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la walasa e ka diɲɛnatigɛ ka kisi cogo min na komi n y'a f'i ye depi video daminɛ na n ko n bɛna gindo f'i ye gindo min n'o bɛ se k'i kisi sumaya ma n y'a fɔ i ye n ko ni san tan ani duuru de filɛ sumaya ma ne minɛ ne ka gindo tɛ dɔwɛrɛ ye n bɛ si sange sulen de kɔrɔ fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka kɛ i b'a fɔ vakisɛn n'a ɲɔgɔnnaw jamana dɔw bɛ yen nɔ olu ye vakisɛn bɔ kenya gana malawi olu ye vakisɛn bɔ n'an b'a vakisɛn wele rtss o vakisɛn in n'i y'o sɔrɔ k'a k'i la o bɛ se k'i kisi fana nka o vakisɛn in o se tɛ bɛɛ ye an ka jamana de kan k'o ta walasa ka dɔ ka bɔ a sɔngɔ la walasa maliyɛnw bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ mɛ an ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ o ma kɛ mɛ e bɛ se ka min kɛ sisan walasa e kana sumaya yɛrɛ sɔrɔ sumaya kana kɛ i sata ye e bɛ se ka min kɛ o ka nɔgɔn bɛɛ bɛ se k'o kɛ ka d'a kan sange sulen a bɛ di mɔgɔw ma fu yɔrɔ dɔw la fana i b'a san hali n'i b'a san a wari tɛ k'a fɔ ko wari caman don n'i bɛ si sange sulen kɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na nafaw caman de b'a la nka an ka video natɔla la n bɛna a ɲɛfɔ i ye sange sulen nafa jumɛn de b'a kɔrɔ dali la ani kɔlɔlɔ jumɛn de b'a la n'i tɛ da a kɔrɔ n bɛn'o ɲɛfɔ i ye sibiri natɔ la ni ala sɔnna walasa i ka kisi sumaya ma wagati bɛɛ lajɛlen na i k'i jija wagati bɛɛ lajɛlen fana na i ka da sange kɔnɔ ka d'a kan sumaya o tɛ mɔgɔ si ta la o tɛ adamaden si ni ye i b'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na e ka kɛnɛya o ye ne haminako fɔlɔ ye foyi tɛ kɛnɛya bɔ i k'an bɛn tarata don n bɛna kuma sagasogo kan nafa min b'a la ani kɔlɔlɔ min b'a la n bɛna a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ e ye